salamu aleykum salamu aleykum la famille ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn k'an sɔnba kɛ ala ye k'an sɔn k'an sɔn minɛn fa voilà an seginna ka n'aw ma tuguni dangaden dɔ ye n ka video tigɛ mais c'est pas grave voilà je reprends encore ne balimaw n tun bɛ yɔrɔ min na n bɛ segin yen an bɔra tiɲɛ kalama an fa an'an ka karamɔgɔ an'an ka imami n'o ye imam diko ye mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi a bɔra ka kuma an bɔra fili kɔnɔ ne tun bɛ asimi fɛ n bɛ sogɛli fɛ hali bi n b'u fɛ mais n'u bɛ fɛ baara ka kɛ tiɲa kan u ka gɛrɛ cɛkɔrɔba la fɛn min ka di cɛkɔrɔba ye u k'a kɛ cɛkɔrɔba ye a tɛ foyi tiɲɛ maliko la a fɛla ye min ye maliko la a k'a fɔ u ye o de bɛ ne bolo k'a fɔ asimi ye o de bɛ ne bolo k'a fɔ sogɛli ye ni cɛkɔrɔba bɛ fɛ a ka denmisɛnninw ka ta k'u don baara la u ka cɛkɔrɔba ka denmisɛnninw ta k'u don baara la a tɛ foyi bɔ maliya la a tɛ mali bɔ maliya la a tɛ foyi bɔ maliya la u ka cɛkɔrɔba ka denmisɛnninw ta u ka pilasi di u ma mais n'u ko k'u bɛ taa ten de ka cɛkɔrɔba sɛgɛn a wɔsi a bolokɔnɔfɛn k'o minɛ a la k'o bɛ tila k'u sago kɛ cɛkɔrɔba la o tɛ hɛrɛ u ma dɛ o tɛ hɛrɛ u ma parce que o bɛ fanga min na n'u ma cɛkɔrɔba bonya o bɛ faden to de kunna dɛ faden to mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faden to dun hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan tɔgɔ foyi tɛ e la bamananna tɔgɔ foyi tɛ e la aw bɛ fanga min na cɛkɔrɔba ta don aw bɛ fanga min kun na cɛkɔrɔba sɛgɛn don a wɔsi don n'a fɔra ko cɛkɔrɔba min y'a yɛrɛ faga ka wuli kalo joli san kɔrɔ fiɲɛ kɔrɔ u ka n'i sigi k'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna k'ale mago sera aw ma a ye ci bila aw ma k'a mago bɛ aw la k'aw ka n'a ka so aw ma cɛkɔrɔba jaabi yɛrɛ vraiment ne ye nin kuma in mɛn n jigilatigɛla de cɛkɔrɔba tilala tuguni ni temps tɛ aw bolo ka déplacer ne yɛrɛ bɛ déplacer n bɛ fɛ aw ka rendez-vous di yan don min na n bɛ se ka tɛmɛ yen pour que an ka kuma jamana situation kalama aw ma cɛkɔrɔba jaabi bon ni cɛkɔrɔba tun ma kuma mɔgɔ caman y'a bisigi mɔgɔ caman ye nkalon da la mɔgɔ caman y'a tɔɲɔ k'a tɛ asimi fɛ a tɛ sogɛli fɛ or que sogɛli o de banna diko la asimi olu de banna diko la o de la ne y'a fɔ yan depuis cɛkɔrɔba ka kutuba fɔlɔ a n ko cɛkɔrɔba taara kuma fɔ ala ka so kɔnɔ ka kuma dɔw fɔ n ko dalilu b'a bolo dɛ parce que a tɛ se ka taa kuma minibari sanfɛ nin cogo la ni dalilu t'a bolo n ko a ye wuli aw ka se cɛkɔrɔba ma joona n'aw sera a ma joona solution bɛ sɔrɔ a ko la mais aw y'a ko négliger videomani fatɔw bɛ a la k'aw pousser parce que an ka faama ninnu bɛɛ bɛ facebook de sanfɛ o tɛ baara yɛrɛ la tuguni o bɛ video lajɛ dɔrɔn de la videomani fatɔw ani videomani kalantanw ani jugusagow olu bɛ panpan na réseau sanfɛ o kɛ n'a gwanna bi mɔgɔ fila tɛ bɔ ninnu kɔ u tɛ se ka mɔgɔ fila labɔ u tɛ se ka pa paga labɔ ne y'a fɔ n ko a ye taa cɛkɔrɔba lamɛn fɛn min b'a bolo k'a fɔ aw ye a k'a fɔ aw ye a mago bɛ fɛn min na a k'o fɔ aw ye aw ma taa cɛkɔrɔba lamɛn cɛkɔrɔba bɔra ka nin kuma in fɔ ne bɛ whatsapp groupe fɛn fɛn sanfɛ a bɛɛ jigilatigɛla k'o ma asimi miiri ni nin ko in ye o ma miiri ko sogɛli bɛ sɔn nin ko in ma sinon cɛkɔrɔba ye kutuba minnu kalan kuma tun cayara o a tɛ asimi de fɛ a tɛ sogɛli de fɛ a tɛ nin fanga in fɛ bɛɛ nana faamuya bi ko asimi sogɛli olu de tɛ diko fɛ o tiɲɛ dara kɛnɛ kan parce que mɔgɔ min b'i fɛ o de b'a f'i ye karisa n mago b'i la n bɛ fɛ an ka sigi an ka kuma diko ye sigi ka kuma ɲini o fɛ sigi ka fɔ ɲini o fɛ o ma sɔn diko ni ninnu défaut bɛ jɔn na défaut bɛ olu de la il n'est pas trop tard u ka fɛɛlɛ sugu bɛɛ kɛ u ka taa cɛkɔrɔba ka so n'a bɛ fɛ a ka denmisɛnninw de ka ta jɔyɔrɔ ka d'u ma u k'a ka denmisɛnninw ta u ka jɔyɔrɔ d'u ma n'a bɛ fɛ wari de ka d'a yɛrɛ ma a ye wari d'a ma a tɛ mali ci a tɛ mali tiɲɛ a tɛ mali segin kɔfɛ a tɛ mali danbe bɔ a la n'a mago bɛ fɛn o fɛn na a y'a kɛ a ye mɔgɔba don jamatigi don se b'a ye fana mais n'aw ko k'aw bɛ nin ko in négliger ni cɛkɔrɔba banna aw la anw fana bɛ ban aw la dɛ ni cɛkɔrɔba ye aw bila anw fana bɛ aw bila dɛ walahi sogɛli ko ka di ne ye asimi ko ka di ne ye ne bɛ ninnu fɛ baarakɛlaw don mais aw filɛ kɔ min kunna dɔ de y'a sɔn kan dɛ bilahi aw bɛ fanga min na dɔ de sɛgɛnna dɛ aw bɛ fanga min na dɔ de t'a dɔn o tigi kan ka bonya o tigi kan ka bonya mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ aw ye ko diko bɛ pilasi ɲini de la diko bɛ wariko de la aw ka sigi k'olu mɔgɔ ninnu jate minɛ kunu yanni olu ka fanga sɔrɔ u ye kuma joli fɔ u ye kuma caman fɔ dɛ yanni sogɛli ka kɛ minisiri ye a ye kuma caman fɔ asimi ninnu ma dɛ yanni asimi ninnu ka kɛ président ye o fana ye kuma joli fɔ dɛ mali ko in ye nin cogo di asimi ninnu yanni u ka kɛ président ye u k'an nana kɛlɛ tɔ parachever kumakan bɛ yen fanga man d'an ye an tɛ to fanga la an bɛ taa dɛ an nana ka kɛlɛ tɔ parachever pour que mɔgɔw kana sa an mago tɛ fanga la an mago tɛ foyi la bon u ka hɛrɛ tun b'o de la mankan tun tɛna caya wa asimi yɛrɛ tun bɛ lakana a tun bɛ bonya foyi tun t'a sɔrɔ mais u ma taa o fanga ka di bɛɛ ye ɔ u tilala u ni u teri ye mɔgɔ minnu ye u ni mɔgɔ minnu ka surun u y'olu bɛɛ tɔmɔ tɔmɔ k'olu bila bila CNT kɔnɔ o ma kɛ yan o ma kɛ yan a yanni sogɛli ka kɛ minisiri ye sogɛli ye kuma sugu bɛɛ fɔ ninnu ma o ma kɛ yan a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɛra cogo jumɛn yanni sogɛli ka kɛ minisiri ye amara bacili amara najini amara kɔgɔni a ko fanga min filɛ an kun na ko pa paga ko baarakɛlaw tɛ k'u ma baara kɛ u tɛna baara kɛ a ye CNT lagosi a bɛɛ video bɛ a bɛɛ dalilu bɛ yen ka nin fanga in k'a nɛni ka CNT mɔgɔ nɛni k'a bɛɛ dɔgɔya mais sogɛli kɛra minisiri ye e tulo bɛ amara mankan na tuguni ni diko bɔra ka kuma jamana cila don e n'o mɛn ko mali mali ko tɛ faamuya dɛ n'an tora nin cogo la est ce que mali bɛ bɔ nɔgɔ la wa n'an tora nin cogo la bɛɛ ko n yɛrɛ est ce que o bɛ passer wa ah, o fasati feerelanin fana oh, o y'a ka magazanin datugu parce que o tɛ marcher o bɛ sogɛli nɔfɛ ka sogɛli juguw caya o bɛ sogɛli nɔfɛ ka mɔgɔ bila sogɛli la sogɛli jugu fɔlɔfɔlɔ amara bacili don ko diko bɛna mali ci don min na a bɛ bɔ ka IBK gɛn aw bɛɛ tun bɛ boliboli l'a nɔfɛ o don a tun tɛ mali ci don min na a bɛ bɔ ka IBK bɔ yen aw ye kuma caman fɔ dɛ mais ala yɛrɛ ko k'a ma tigɛ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ ka fisiri fasara fisirinwale den bɛ kɛrɛtɛ koɲumandɔnbali ala yɛrɛ ko k'ale ma tigɛ mɔgɔ la k'o bɔ diɲɛ kɔnɔ mali ko in filɛ nin ye cɛkɔrɔba k'a ka kɛlɛ kɛ ko a ka mɔgɔw kana jɔyɔrɔ sɔrɔ ko a yɛrɛ kana kuma ko a k'a sen bɔ mali ko bɛɛ la ko a ka to misiri kɔnɔ mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ u y'u sen bɔ a bɛɛ la mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ diko nɔfɛ u y'u sen bɔ a bɛɛ la a tɛ pase dɛ a tɛ pase dɛ a ye cɛkɔrɔba nɛgɛ cɛkɔrɔba ninnu ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛna kɛ tuguni o ni lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan a y'u nɛgɛ fɛn min ka d'u ye a y'a kɛ u ye aw ka hɛrɛ b'o de la dɛ bilahi talahi ni diko k'a bɛ nin fanga in kɛlɛ bilahi a b'a kɛlɛ foyi foyi tɛ bɔ a la ni diko k'a bɛ ka ni diko k'a bɛ nin fanga in bɔ yen i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na kuma na bilahi diko bɛ mais i bɛ mɔgɔ mɔgɔ filɛ kule la sisan n bɛ kuranɛ jigin n taara kungo kɔnɔ a donna tan a bɔra tan don min na buwa bɛ gɛn o tun bɛ min don min na buwa bɛ gɛn o tun bɛ yɔrɔ jumɛn don min na ibk bɛ gɛn waati min na an denw tɛ kalan na mɔgɔ bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ogosago bɛ ka ci munduru bɛ ka ci blindé wari bɛ ka sunya o don mɔgɔ minnu filɛ kuma la bi o tun bɛ min aw kana ta olu fɛ olu ye aw jugu de ye n'a y'aw ta olu fɛ olu b'aw jugu caya dɛ a ye cɛkɔrɔba lamɛn hali ni mɔgɔ tan de b'a bolo ka di aw ma bilahi a y'o mɔgɔ tan ta mali ka hɛrɛ b'o de la hali ni cɛkɔrɔba ko kalo o kalo k'aw ka dix millions di ale ma a ye dix millions d'a ma mali ka hɛrɛ b'o de la asimi koyita n'an fara farala kogo bɛ pɛrɛn basa bɛ don a bɛ tiɲɛ an bɛɛ bolo n'an bɛnna mali bɛ jɔ n'an donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mali bɛ basigi mais n'an yɛrɛ fara faralen don an yɛrɛ dama bɛnnen tɛ jugu bɛ an kan ça veut dire que an juguw ka ca o laban mali bɛ taa jiwoyo fɛ ala k'an kisi o ma i m'a ye diko ye bɔli min kɛ kunun ɲangi ninnu fari kɛlɛ ni olu tun bɛ yen fasoden jugu minnu ni barika t'u o la u dɛsɛra k'u ka kɛlɛ kɛ olu bɛ fɛ diko ka diko k'olu ka kɛlɛ kɛ o bɛɛ tun bɛ yen ala kana cɛ janya fɛn min ye hɛrɛ ye a ye se cɛkɔrɔba ma sinon ne tun bɛ whatsapp gurupu caman kɔnɔ dɛ cɛkɔrɔba kumana mɔgɔ caman kalimɛra bilahi hali bi mɔgɔ ma d'a la cɛkɔrɔba kumana mɔgɔ caman dusu kasira dɛ diko ka wele bila asimi ma k'a mago bɛ asimi na asimi ka ban ka diko reçoit diko ka wele bila asimi ma k'a bɛ fɛ ka kuma asimi fɛ asimi ko non ko kuma tɛ yen a tilara tuguni k'a fɔ asimi ye n'aw tɛ se ka deplase n yɛrɛ bɛ deplase ka se aw ma n mago bɛ aw la o ko ko non or que u bɛ ka dulɔminnaw mɔgɔ lankolon solariw jugusagow o bɛ k'olu reçoit kuluba u bɛ k'olu reçoit kuluba ka jamana kɛ gɛrɛnko ye a tɛ pase dɛ ka jamana kɛ teriya ye ni mɔgɔ min ka surun n'o de bɛ baara kɛ n teri ye mɔgɔ min ye n'o de bɛ baara kɛ a tɛ pase dɛ cɛkɔrɔba in sɛgɛnna de ka ibk gɛn marifakisɛ san kɔrɔ fiɲɛ kɔrɔ ka sɛgɛn sugu bɛɛ kɛ n'o ko min o kan ka kɛ de diyagoya aw bɛ fanga min kunna aw ta tɛ dɛ diko ta don aw bɛ fanga min kunna aw ta tɛ diko ta don n'aw ma diko bonya barika tɛ don fanga in na ne de filɛ k'a fɔ aw ye a sɛgɛnna a wɔsi don a wɔsi don a sɛgɛnna de ka nin ɲini don min na a bɛ fanga in gɛn o don maa si ma kuma fɔ a ma mɔgɔ minnu bɛ k'a nɛni bi mɔgɔ minnu bɛ k'a dɔgɔya bi o si ma fɔ a ma ko jamana cila don o yɔrɔ la i b'a dɔn ko maliyɛn ye ta ɲinina de n'u y'u sago sɔrɔ o b'i tan k'i bɔ yen mɛ a tɛ pase asimi goyita sogɛli kokala mayiga deza sogɛli yɛrɛ bɛ diko dɔn a ye se cɛkɔrɔba ma joona yan'a bɛɛ ka tiɲɛ yan'a jugu ka caya walahi n'aw ma se cɛkɔrɔba ma n'a bɔra nin kɔfɛ a bɛ lakali tariko la dɛ walahi bilahi talahi cɛkɔrɔba ye jama min labɔ o don nin sen n'a bɛ bɔ a bɛ taa 26 mars de la ni 26 mars fɔra n'a bɛ bɔ o kɔfɛ n ka cɛ fiɲɛ bɛ taa n'aw ye dɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ cɛkɔrɔba de kɔ wa aw filɛ fanga min na cɛkɔrɔba ta don ale de sɛgɛnna ka nin fanga in kɛlɛ kɛ n'aw ko k'aw tɛ cɛkɔrɔba bonya faden to dunna barika tɛ don a la ayiwa faden to dunna a tɛ se k'a ɲɔgɔnnaw dan fo ka diɲɛ wuli aw bɛ faden to de kunna n'a ye cɛkɔrɔba fara aw kan o tɛ faden to ye mɛ n'a ye cɛkɔrɔba bolo bɔ a la aw bɛ faden to de kunna faden to ala k'an kisi faden to dun ma diko de bɛ fanga fɛ mɛ olu tɛ fanga fɛ ninnu bɛ na don min na k'u nana kɛlɛ tɔ paraseve hali bi u bɛ fanga la a olu tɛ fanga fɛ dɛ sogɛli tun tɛ fanga la don min na sogɛli ye kolokolo fɔ ninnu ma a bɛɛ video bɛ yen a ye kuma sugu bɛɛ fɔ ninnu ma a bi olu ye fanga sɔrɔ ni diko k'a bɛ kuma ko pilasi ɲinina don jɔn de tɛ pilasi ɲini jɔn de tɛ pilasi ɲini la question est là bɛɛ bɛ pilasi ɲini mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ an m'a fɔ k'a bɛɛ ka ta an m'a fɔ bɛɛ ka mɔgɔ ka ta Mais ni diko k'a ka mɔgɔw ka ta il est où ton problème n'u taara n'u ma se k'u ka baara kɛ a b'u bɔ yen n'u taara ni hɔrɔn tɛ a b'u minɛ k'u don kaso la mais ko non ko ça veut dire que olu tɛ kuma diko fɛ yɛrɛ dɛ ayi non olu ka fisa ni diko ye asimi walahi i ɲin de ye diko ye walahi diko b'i fɛ walahi an bɛɛ lajɛlen b'i fɛ kana juguw lamɛn n'i ye juguw lamɛn i ka fanga bɛ tiɲɛ i bolo i ni faransi man di i ni communauté internationale man di n'a fɔra ko i ni mali mɔgɔbaw fana man di walahi jugu bɛ se i la ten ala k'an kisi o ma segin i kɔfɛ joona joona i ka taa cɛkɔrɔba lamɛn ni wariko b'a la wari di a ma a tɛ maliyɛnw bali dumuni na a tɛ mali ci n'a bɛ fɛ a ka mɔgɔw de ka ta k'u don baara la a ka mɔgɔw ta k'u don baara la n'i m'a ka mɔgɔw ta k'u don baara la n'a dimina nka ca a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ mɔgɔ caman bɛ kule la bi n'a fɔra k'u ka bɔ o tɛ bɔ dɛ mɔgɔ caman bɛ bofara la bi n'a fɔra k'u ka t'i dɛmɛ u tɛ t'i dɛmɛ dɛ cɛkɔrɔba in kanubaga ka ca dɛ mɔgɔw bɔra yan o ye 5 miliyɔn ko kuma bɛ 5 miliyɔn de dira M5 jeunesse ma u taara sotaramaw jɔ ka mɔgɔw cɛ u ye sotarama de jɔ 5 miliyɔn de dira diko ye mɔgɔw labɔ kunu wariko kuma ma fɔ yen dɛ bɛɛ taara n'i yɛrɛ ye o b'a yira ko barika bɛ cɛkɔrɔba in na cɛkɔrɔba in bɛ mɔgɔw labɔ ka IBK gɛn a ma cinq miliyɔn ko kuma mɛn yen a ye cɛkɔrɔba in bonya pour que an bɛɛ ka to sira kelen kan an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni cɛkɔrɔba in ma bonya n ye n kali ala la an bɛɛ bɛ jigin ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ ayiwa aw fɛn fɛn b'a la ko cɛkɔrɔba bɛ pilasi dɔ nɔfɛ a bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ a bɛ wari dɔ nɔfɛ jɔn de bɛ aw la min tɛ pilasi nɔfɛ jɔn de bɛ aw la min tɛ wari fɛ jɔn de bɛ aw la min tɛ fɛ a balima dɔ ka don fanga la jɔn de bɛ aw la mais ni cɛkɔrɔba kumana de a k'a da bɔ mali ko la diko bɛna mali ci don min na diko bɛ bɔ ka mali mali eh, IBK gɛn amara bacili amara najini baarakɛbali nantankolon ala jugu fugari politisiyɛnw ka e, e, e, sungɔmu sanna politisiyɛnw ka bɔnbɔ kalamani sanna don min na diko bɛ bɔ ka IBK gɛn o don e tun bɛ diko nɔfɛ mɛ o don a ma mali ci dɛ aw k'aw sago sɔrɔ sogɛli bɛ fanga la e bɛ n'i jɔ ko diko kana kuma mali kɔnɔ tuguni ko diko ye ATT gɛn diko ye IBK gɛn mɛ e ka nin hɔrɔn kolon ninnu kumacogo lajɛ ne bɛ min fɔ sogɛli ye i jugu de ye amara ye dɛ amara bɔra ka diko dɔgɔya cogo min na ka diko nɛni cogo min na sogɛli i jugu fɔlɔ fɔlɔ amara bacili don bilayi sogɛli ninnu kan ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min dimina mɔgɔ min ma dimi ka bɛɛ lakalime ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ka hakilina dɔn mun de la u tɛ fɛ diko ka gɛrɛ o la parce que diko ko fanga bin waati fanga in binna don min na ale ye asimi wele u sigira u kumana a y'a fɔ a ye kana to ni fanga ye fanga di sivili ma i ka segin ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la asimi bolo ko diko b'ale pilasi de nɔfɛ depuis o kɛra o ye diko kɛ bolokɔfɛfɛn ye nk'a ye min fɔ n'a tun kɛra o kɛcogo la duniya bɛɛ tun bɛ ninnu bonya wa sosiyete sivili de tun bɛ k'u ka eh, sekirite ye population de tun bɛ k'u ka sekirite foyi t'u sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mɛ n'an taara nin cogo la a laban bɛ kɛ lebu ye dɛ ala k'an kisi o ma ala k'an n'o cɛ janya a laban bɛ kɛ lebu ye a ye cɛkɔrɔba lamɛn fɛn min b'a kun n'a kan cɛ a b'a fɔ aw ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n'a tɛ hɛrɛ lase faso ma aw bɛ bɔ k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye diko k'an ka mali de ci an ko k'an tɛ mali ci a bɛ bɔ k'o fɔ n'a ko k'an ka mali de jɔ aw n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a banna mɛ foyi aw ma taa mɔgɔ min lamɛn yɛrɛ an ma se mɔgɔ min ma cɛ k'a ka kɛlɛ kɛ ka sɛgɛn ka tɔɔrɔ bɛɛ ye aw ka k'o kɛ ɲuguntanfɛn ye a kana se aw ma a kana kuma aw fɛ vous êtes qui vous êtes qui walahi n'an ma nin bonya aw bɛ fanga min kunna aw ta tɛ dɛ diko de ta don n'aw ma se nin ma aw bɛ fanga min kunna faden to don dɛ bilayi faden to don a ye se cɛkɔrɔba ma kuma min b'a kun n'a kan cɛ a k'o fɔ aw ye bilayi n'an ma se cɛkɔrɔba ma a da tɛ diya aw la dɛ a da tɛ diya aw la dɛ bilahi n'aw ma cɛkɔrɔba in bonya ça veut dire que anw bɛɛ lajɛlen bɛ k'aw jugu de an bɛɛ bɛ kɛ aw jugu o dun man di anw ye anw ye mɔgɔ minnu tanu k'a fɔ anw de bɛ n'an sigi k'olu kɛlɛ tuguni bilayi o man di ne ye a ye cɛkɔrɔba bonya n'a ye cɛkɔrɔba bonya an bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ laɲini bɛ sɔrɔ laɲini bɛ sabati mais n'an ma cɛkɔrɔba bonya bilahi a bɛ k'an bolo baara ye dɛ bilahi n'an ma cɛkɔrɔba bonya a bɛ k'aw bolo baara ye a ye cɛkɔrɔba bonya c'est très important a ye s'a ma n'a bɛ fɛ dunga ka ta a ye dunga ta n'a bɛ fɛ ture ka ta a ture ka ta n'a bɛ fɛ mɔgɔ minnu ka ta olu ka ta mais ni olu ma ta a ko ye a ko ye mankan de ni olu ma ta bila a bɛ k'an bolo baara ye quoi o de bɛ n bolo k'a fɔ aw ye a ye a ye taa cɛkɔrɔba lamɛn n'aw m'a lamɛn jugu bɛ caya ibeka ka mɔgɔw u bɛɛ taara diko ka kɛnɛ kan ça veut dire que ni diko farala olu kan dɔrɔn o ye baara tiɲɛnen y'aw bolo bilahi ni u bɔra ka tagama aw contre la ni ça veut dire que ibeka ka mɔgɔ kɔrɔ ninnu ani jugu sago ninnu i y'a faamuya b'a la o bɛɛ taara diko ka kɛnɛ in kan ani olu ni diko farala ɲɔgɔn kan ka bɔ aw kama n'a ye mugu ci olu la dɔrɔn i y'a faamuya b'a la communauté internationale u bɛ jigin mali kɔnɔ komi u ye min kɛ laurent gbagbo la n'o dun kɛra dɔrɔn ne fanga tiɲɛnen ala k'an kisi o ma aw bɛ se diko ma a tɛ asimi bɔ perezidanya la a tɛ sogɛli bɔ minisiriya la a tɛ mali bɔ maliya la a tɛ mali a tɛ foyi kɛ mali la quoi a ye s'a ma dɔrɔn fɛn min b'a hakili la k'o fɔ aw ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ foyi tɛ yen a tɛna mɔgɔ faga a tɛna aw pilasi minɛ aw la a tɛna foyi miirina min b'a la a b'o fɔ aw ye dɔrɔn o y'a bannen ye c'est même pas c'est même pas compliqué pourquoi o tɛ fɛ ka diko ye pourquoi o tɛ fɛ ka diko lamɛn c'est là que j'arrive pas comprendre a ka bon hakili ma pourquoi o tɛ fɛ ka diko lamɛn non mais kabako don bilayi kabako don quoi mais ne y'a fɔ aw ye diko ka kutuba fɔlɔ a ye kutuba kalan don fɔlɔ min na n'aw tun taara diko lamɛn bilayi mɔgɔ tun tɛ bɔ fɛn caman kalama ta bon a filɛ nin ne bɛ whatsapp groupe bɛɛ kɔnɔ ne bɛ whatsapp groupe fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ da bɛnna kelen ma walayi ne bɛ ne bɛ whatsapp groupe fɛn fɛn kɔnɔ a bɛɛ da bɛnna kelen ma tellement que diko ye kuma min fɔ k'ale asimi ninnu wele k'a mago b'u la ko asimi ninnu ma sɔn k'a ka wele jaabi a yɛrɛ tilala k'a bɛ wuli ka se aw ma aw ko k'a kana se aw ma cɛ nin digira bɛɛ la dɛ nin digira bɛɛ la nin ye bɛɛ tɔɔrɔ bon n'a fɔra ko nin ye bɛɛ tɔɔrɔ mɔgɔ caman bɛ taa diko ka côté la dɛ ni bɛɛ taara diko ka côté la cɛ hali mɔgɔ minnu filɛ kule la u nɔfɛ a bɛɛ diko kanubaga de a dɔw m'a faamuya fɔlɔ de sinon a bɛɛ diko kanubaga de k'a fɔ asimi ye il n'est pas trop tard sogɛli kokala mayiga walayi ye hɔrɔn de asimi koyita bilahi ye hɔrɔn de aw nana an ye baara caman ye an ye aw ye baara caman kɛ mais pour que ka baara tɔ dafa a ye cɛkɔrɔba bonya an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la bilahi an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la mais en tant que a bɛ ka taa nin taa cogo la ni juguw cayara dɔrɔn a bɛ bin ala k'an kisi o ma dulɔminnaw bɛ ka reçoit kuluba dɔrɔgutalaw bɛ ka reçoit kuluba jugu sago bɛ ka reçoit kuluba mais ko olu tɛ fɛ ka diko ye ah! nin kabako ye dɛ diko bɛ fɛ a ka mɔgɔw ka ta jɔn de tɛ fɛ a ka mɔgɔw ka ta kolonɛli jaw a y'a ka mɔgɔw ladon CNT kɔnɔ asimi y'a ka mɔgɔw ladon i y'a faamuya b'a la jɔn de b'a ka mɔgɔw ta ko non ko diko kan'a ka mɔgɔ si mɔgɔ minnu sara diko nɔfɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ ye diko nɔfɛ ko non ko diko kan'a ka mɔgɔ si don baara la mais on va où ce pays là on va où ce pays là diko de ye mukutari wani ta dɛ o ma se dɛ diko de ye IBK ta dɛ o ma se dɛ diko de ye nin ta dɛ o ma se dɛ mais don min na a bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ nin si ma fɔ ni ma ça veut dire n'i yɛrɛ faga maliyɛn ye n'a y'a sago sɔrɔ bi la a bɛ a bɛ ça veut dire a bɛ coup de pied de d'i ma quoi bilahi n'i yɛrɛ faga maliyɛn ye n'a y'a sago sɔrɔ a bɛ coup de pied de d'i ma mais fanga min bɛ aw bolo cɛkɔrɔba ta don ah, a bɛ komi faden to a tɛ fɔ abada ko asimi de wulila ka nin kɛlɛ kɛ a tɛ fɔ abada ko sogɛli de wulila ka nin kɛlɛ kɛ a bɛ fɔ de ko diko de ye nin kɛlɛ kɛ a bɛ fanga min kunna mɔgɔ min y'o kɛlɛ kɛ ni o ma bonya a bɛ fɔ ko a bɛ faden to de kunna mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faden to kunna barika tɛ don i la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faden to dun barika kisɛ kelen a tɛ don e la ayiwa i ka ko foyi tɛ ɲɛnabɔ a ye cɛkɔrɔba bonya c'est très important voilà a ye cɛkɔrɔba bonya o ka ɲi an bɛɛ ma n'o kɛra an bɛɛ bɛ don kulun kelen kɔnɔ ça veut dire k'an bɛɛ tɛgɛ bɛ to ɲɔgɔn bolo wa an sago bɛ sɔrɔ mais en tant que n'a ye cɛkɔrɔba bila kɔfɛ cɛ an tɛ taa dɛ an bɛ frein minɛ n'an dun ye frein minɛ jugu bɛ caya voilà n bɛ bɔ yen n bɛ na amara bacili de la amara bacili bɔra a ye diko nɛni a ye kuma caman fɔ ne y'a fɔ e ye amara n k'i ka taa baara kɛ bilahi amara bacili ne y'a fɔ n k'i ka taa baara kɛ et puis ni sogɛli tulo bɛ n na sogɛli jugu fɔlɔfɔlɔ amara don dɛ amara bacili amara najini tellement que diko bɔra ka kuma ale bolo k'a ka na tigɛtɔ don ale bolo k'a ka na bɔntɔla don ee eh! non n ko i bɛ ka gɛn waati a ka namiw bɔra u kumana u ye bo fara a diko bɔra ka kuma amara tellement que diko tilala kuma la dɔrɔn amara ka mobilini ta bila tellement que kuma ninnu y'a sɔgɔ f'a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma a bolo k'a ka nan bɔntɔla don sogɛli tagatɔla diko bɛna mali ci diko man ɲi diko ka bɔ mali kɔnɔ diko ka minɛ amara ma se a ma se amara e de ye kuma sugu bɛɛ fɔ nin sɔrɔdasi ninnu ma k'u faw neni k'u baw neni ka CNT mɔgɔ bɛɛ dɔgɔya yan mais sogɛli kɛra minisiri ye amara e tɛ ka kuma tuguni e bɛ ka transition mɔgɔw dɛmɛ mali ko fil'aw kɔrɔ dɛ yanni sogɛli ka kɛ minisiri ye jɔn de bɛ nin fanga in kɔnɔ amara ma min dɔgɔya jɔn de bɛ a ma min neni a ko ko n fɔri kɔ k'o ka fisa ni CNT ye n fɔri kɔ o ka fisa ni asimi ye n fɔri kɔ o ka fisa ni sɔrɔdasi ye ko nin sɔrɔdasi ninnu tɛ pa paga ye mais sogɛli taara bi amara bɛ ka ninnu dɛmɛ mali ko tɛ ani ninnu ko ko mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ mali ko ye i dabaliya bɛ ban de quoi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma la bi ka diko dɔgɔya e ka t'u jateminɛ den ɲɛnamaw don wa hɔrɔnw don wa laadiriw don wa mɔgɔ sɛbɛw don wa a bɛɛ mɔgɔ lankolon a bɛɛ e e filɛ nin sisan ne o don ne ye amara yɛrɛ ka video dɔ vokalini dɔ lamɛn ko sisan ko temps t'ale bolo dɛ k'ale bɛ jamana baara la e o tuma e kɛ jɔn y'e kɛ minisiri ye e bɛ jamana baara jumɛn de la non ne ye amara ka vokalini dɔ lamɛn o don quoi n ko bilahi tellement que tɔgɔ ka d'a ye tellement que jɔyɔrɔ ka d'a ye bilahi cela veut dire qu'ala bɛ k'a bal'a bɛɛ la quoi bilahi amara najini amara wala bila hali i fa o tɛ se diko la amara bacili hali i wolofa o ka dɔgɔ diko kɔrɔ bilayi amara bacili i fa i wolofa il est très petit devant imam diko ne de y'a fɔ kuma ma se e bilakoro fara saba ma i bɛ ka sogɛli min défend ni sogɛli ma a cogo dɔn e la e bɛ sogɛli jugu caya amara bacili ni sogɛli m'a cogo dɔn e la e bɛ so ça veut dire que mali bɛ cogo min na bi kuma min fɔra sogɛli kuma min fɔra asimi ye o de kan ka kɛ maliden fɛn fɛn mana dimi u k'a nɛgɛn o de ye ɲamɔgɔya ye o de ye ça veut dire que a bɛ fɔ o de ma ko le responsable an k'a kɛ diko ka dimi sogɛli man k'i yɛrɛ ta nɔfɛ ee asimi man k'i yɛrɛ ta nɔfɛ u kan ka wuli joona ka t'a lamɛn basigi kama jamana ka hɛrɛ kama mais n'aw ko k'aw bɛ bɔ k'o nɛni cɛ o ye k'aw yɛrɛ mako sa dɛ cɛkɔrɔba in tɛ se ka nɛni a tɛ se ka dɔgɔya a tɛ se ka kɛlɛ kɛlɛ cogo t'a la maa o maa y'a kɛlɛ a bɛɛ lebura mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛlɛ a bɛɛ mago sara n'a ko k'i k'i jɔ n'i m'i jɔ i bɛ taa min n'a ko k'i k'a bila n'i m'a bila i bɛ mun kɛ amara kɔgɔni i ka nan bɔntɔ la tɛ i hakili sigi bilayi i bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ sogɛli ka fanga a bɛ ban sisan i bɛ taa fasati feere sogɛli ka fanga a bɛ ban sisan bilayi i bɛ taa telefɔni feere jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan diko bɛ wari de fɛ e tɛ wari fɛ yan e tɛ ɲɛ sogɛli nɔfɛ i m'i ka bitigini ma bin fasadi feere o ma bin e bɛ baara la bi i ka baara yira mɔgɔw la a tɛ yen i balo cogo bɛɛ filɛ kɔgɔdenya la ko mɔgɔ wɛrɛ kana ka mɔgɔ ta n'aw da bɛ tulu la a bɛɛ ka ɲi mɔgɔ kana kuma n'aw da tɛ tulu la a bɛ mɔgɔw lagosi ne ko danbe jumɛn bɛ aw la hɔrɔnya kɛnɛ kan aw bɛ ka kuma mali de kɔnɔ malidenw ɲɛna yanni sogɛli ka kɛ minisiri ye amara e ka video n bɛ taa bɛɛ ɲini ka na i ye CNT mɔgɔw nɛni ka asimi nɛni ka bɛɛ nɛni ka bɛɛ dɔgɔya sogɛli ye pilasi sɔrɔ bi ko nɔn ko mɔgɔ si kana dɔ fɔ olu ma n'i ye dɔ fɔ k'i ye jamana cila ye kunu e tun bɛ ka dɔ f'u ma e tɛ jamana cila ye kunu e tun bɛ ka dɔ f'u ma e tɛ jamana cila ye bɔn maliko filɛ nin ye maliko filɛ nin ye bɛɛ ko n yɛrɛ ni min ye pilasi sɔrɔ kɔmɔgɔw kana pilasi sɔrɔ a banna ayiwa a ye comment s'appelle sogɛli kokala mayiga diko ka girin dɛ bilahi n ye n kali ala la n'aw m'a sago kɛ a ye n'a bɔra aw kama bilahi aw bɛ a b'a bila faransi bɛ ça veut dire que faransi bɛ ka min ɲini o natɔla don faransi ye nin de kɛ kadafi la ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na kadafi ye marifa ta k'u faga u nana ka kadafi faga ka bɔ yen asimi asimi ye ça veut dire que asimi ye faransew ça veut dire ko k'u danbe bɔ o la sogɛli ye faransew k'u danbe bɔ o la bilahi n'a ni diko bilara ɲɔgɔn na u ka ala deli y'o de pour que olu k'u sago sɔrɔ ala kan'aw ci a ye cɛkɔrɔba wele k'a ɲasuma k'a bɛrɛbɛrɛ a mago bɛ fɛn min na hali n'a ko k'aw ka trésor public kile d'a ma a y'a kile d'a ma a tɛna mali nafolo suya a tɛna fantanw faga a tɛna mali lasegin kɔfɛ ça veut dire que foyi mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ni nin tun tɛ mali ka ɲɛtaga fɛ a bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ nin cogo la a bɛ mali fɛ a bɛ mali ka ɲɛtaga fɛ wa nɛnikɛla minnu bɛ yen aw ka videomani minnu bɛ yen n'o bɛ ka diko nɛni o bɛ k'aw kunko gɛlɛya dɛ a y'a fɔ aw ye kunu ko aw bɛ ka wari di mɔgɔ ma ko k'ale nɛni k'u y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ diko don ne ka diko ye ka kuma nin cogo la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ka bɔ ka mɔgɔ jaabi fɛn min kɛra a la ka bɔ k'o lakali nin ye siɲɛ fɔlɔ de a dun y'a fɔ k'a y'a tɔɔrɔ dɛ n'a ye diko tɔɔrɔ mɔgɔw b'a bolo o ka bon n'aw bɛɛ ye dɛ ni diko tɔɔrɔla n'a dusu bɔra jama min b'a kɔ a ka bon dɛ a ye cɛkɔrɔba nɛgɛ nɛgɛ an ka taa ni ɲɔgɔn ye amara nɛnini t'a solution ye dɔgɔyama t'a solution ye dabaraba denya t'a solution ye amara najini i y'a faamu i hakili sigi i ka na bɔntɔla tɛ i y'a faamu an bɛna takisimani fatɔ lagalagatɔ nɛn kɛmɛ ni mugan bɛ min da kɔnɔ ne m'a fɔ aw ye ko nin ye fatɔ de ye takisimani fatɔ an k'a lamɛn yanni a fana ka wari sɔrɔ a tun bɛ cogo min na an k'ale lamɛn takisimani fatɔ ni min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ takisimani fatɔ filɛ nin hali bi a b'a la k'u ka mɔgɔ kelen ka ta u ka mɔgɔ joli de bɛ CNT kɔnɔ takisimani fatɔ u ka mɔgɔ joli de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a mɛ ko diko kana jɔyɔrɔ d'a ka denmisɛnninw ma segu tunkara le plus con le plus bête taximani fatɔ ameriki lagalagatɔ faden sago yanni segu ka wari sɔrɔ a tun tununna dɛ a ye kalo fila de kɛ mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn wari dira a ma a bɔra ka panpa ko mitinɛni mais aw ko k'aw ka fɛn sɔrɔ ko mɔgɔ wɛrɛ kana fɛn sɔrɔ aw ko segu tunkara filɛ nin a tɛ video kɛ n'a m'a fɔ ko musa jara ka ta yanni e k'a fɔ k'aw ka mɔgɔ bɛɛ ka ta mɔgɔ dɔw bɛ na olu ka mɔgɔ ma don baara la mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka fanga gɛn ka bɔ yen tanti kajatu sakɔ ne ka foli bɛ yen mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka fanga gɛn ka bɔ yen olu ka mɔgɔ ma ta mais aw ka mɔgɔw tara hali bi aw bɛ k'a fɔ k'aw ka mɔgɔ tɔw ka ta segu tunkara a b'a la sa ko musa jara député k'o ka ta tuguni ko mɔgɔ ɲɛnama don e ni diko k'a ka mɔgɔw ka ta o ye kojugu ye nin yɔrɔ de b'a dɔn ko c'est des bêtes a bɛɛ fatɔ a bɛɛ lagalagatɔ an ka takisimani fatɔ in lamɛn yan'a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ yan'a ka wari sɔrɔ yanni u ka mɔgɔw ka don CNT kɔnɔ a ye takisimani fatɔ lamɛn dɛ nin hɔrɔn kolon ninnu aw bɛ taa min an ka fatɔkɛ lamɛn walahi u ka segin diko ma de ka ɲi a ye takisimani fatɔ lamɛn dɛ
ko anw kana kuma o la dɛ baara de donna anw dama ninnu ka jugu ni soso sumankuru kan tɛ nin sɔrɔdasiw ka jugu ni bunteni ye nin sɔrɔdasiw ye kafiri de ye bɛɛ y'a daji to nin sɔrɔdasiw kun cɛba ye des colonels voleurs criminels malhonnêtes aw bɛ mali fɛ aw ye mun denmorele aw bɛ mali fɛ des colonels vauriens assassins criminels aw bɛ mali fɛ
voilà maliko filɛ dɛ maliko filɛ nin de a mais mɔgɔ min y'a ka kɛlɛ kɛ mɔgɔw sara nɔfɛ mɔgɔ caman joginna nɔfɛ a ko kana o ko o tigilamɔgɔ kana fɛɛlɛ fɔ jamana ko la n'a kumana k'a bɛna jamana de ci yani ya wallahi yani nin ka fɛn sɔrɔ a ye kalo joli k'a tununa hali a fa n'a ba tun t'a yɔrɔ dɔn mais u y'a wele k'a nɛgɛn ka dɔɔni don a da kɔnɔ ɲɛ t'a la panpan na tuguni a t'a ka fɔta dɔn a t'a ka kɛta dɔn n'ale donna ko min na lagalagatɔ denba a bɛ dan sago ne ka taa n sigi ka nin kuma fɔ mɔgɔ ma ko ne bɛ tila ka k'a fɛ a man nɔgɔn dɛ ne ka taa n sigi ka nin kuma modèle k'a bɔ n da kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma ko ne ka tila ka tugu a kɔ a man nɔgɔn dɛ mais ninnu ye hɔrɔn kolon den miiribali tasibaliw kɔnɔ wo kelen o e ka nin nin bɛ nin fɔ jɔn ma n'i bɛ k'a fɛ nin bɛ nin nɛni da jɔn kan ko e bɛ tugu a kɔ dabarabadenw sigilen bɛ telefɔni fɛ n ye 5000 vues sɔrɔ n ye 5 ne bɛ se ka jama min labɔ hali segu tunkara fa tɛ se ka labɔ bilahi n ye n kali ala la ne bɛ se ka jama min labɔ mais segu segu tunkara ninnu ka marche kɛra o don ameriki même pas 15 personnes et 100000 vues bɛ t'i la i lamɛn mais e ka wele bila maliyɛnden joli bɛ ameriki e ka wele bila mɔgɔ ma mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ o b'a yira ko mɔgɔ minnu bɛ t'i lamɛn o bɛ t'i lamɛn ko i ye catiri bɔla de i ye fatɔ de i ye lagalagatɔ de e bɛ vues min sɔrɔ sisan k'a fɔ ko hali e tɛ se ka mɔgɔ labɔ mais mais mais nafa jumɛn b'e la diɲɛ kɔnɔ ne balimakɛ ne balimamuso diko de ta bɛ fɔ mais segu tunkara ye nin kuma ninnu fɔ don min na mun de y'a to n'a yɛlɛmana a bɛ jɛkulu min kɔnɔ ko yɛrɛwolo debout walima yɛrɛwolo debout olu ka mɔgɔ joli de bɛ CNT kɔnɔ ye mais hali bi segu b'a la ko musa ko député musa jara k'o ka ta tuguni ko hɔrɔn don ko baarakɛla don diko bɛ ka diko b'a fɛ mɔgɔ minnu ka ta olu tɛ hɔrɔnw ye olu tɛ baarakɛlaw ye wa non a y'a lamɛn dɛ
ko anw kana kuma la dɛ baara de donna anw dama ninnu ka jugu ni soso sumanguru kantɛ nin sɔrɔdasi ka jugu ni bunteni ye nin sɔrɔdasi ye kafiri de ye bɛɛ y'a daji tu nin sɔrɔdasi kun cɛba ye des colonels voleurs criminels malhonnêtes aw bɛ mali fɛ aw ye mun den wololen aw bɛ mali fɛ des colonels vauriens assassins criminels aw bɛ mali fɛ bon mɔgɔ min bɛ t'i sigi ka nin kuma sugu fɔ hadamaden ma aa non mais ne lagalagatɔ den wololen sa ni ne ye mɔgɔ dɔ ye ko nin ye maraka ye quoi ça veut dire que nin bɛ bo kɛ yɔrɔ min na a k'aw hakɛ to dɛ ni bo m'a minɛ dɛ a t'a bɔ yɔrɔ dɔn bilahi aw k'a hakɛ to dɛ ni amalidenw den belebeleba lagalagatɔ n'ale donna ko min na cɛ a bɛ komi a bɛ komi mobiliba fɛrɛn tigɛlen quoi a t'a ka kuma fɔta dɔn a t'a ka kɛta dɔn lagalagatɔ daji bɔ fɛnna bɔnɔ belebeleba a bɛ ta de e bɛ nin fɔ mɔgɔ jumɛn ma k'o tigi ka nin video ye k'a bɛ bonya wa a ye nin fɔ sɔrɔdasiw ma kunu ko criminel assassin mɔgɔ lankolon k'u traite tous les noms dɔɔni dira a ma n bɛ sɔrɔdasiw fɛ n bɛ ninnu kɔ n bɛ tan n bɛ tan ayiwa a tɛ mɛn ninnu dɛmɛli la dɛ mɔgɔ sugu min don ale tɛ taa ça veut dire taafan t'a la quoi et puis hɔrɔnya t'a la a bɛ kalo kelen kɛ ninnu dɛmɛli la a bɛ sira wɛrɛ ta sisan kafiri ala jugu an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ bi aw de y'a lase an ma diko ye bandaw ta dɛ a ye number one ta e ma IBK ta 2018 ya jɔn ye IBK ta 2018. C'est pas toi. jɔn ye IBK ta 2018. C'est toi. An bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ bi an bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ bi aw de y'a lase an ma e wa lahara jɔ don a bɛɛ bɛ ɲininka parce que aw taara IBK dɛmɛ wari de kosɔn ka jamana janfa ka jamana kɔnɔdenw janfa mɔgɔ fagala criminel assassin ka t'o dɛmɛ u ka kɛ président en 2018 hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan aw bɛna mun de fɔ aw ye diko man ɲi e ka ɲi ya danbe bɛ e la e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni ka kuma jamana kɔnɔdenw ɲɛfɛ toi c'est qui hɔrɔn kolondenw sigilen bɛ ni telefɔni tɛ ninnu bɛ taa k'u bɛ mɔgɔw dɔgɔya u b'u minɛ de k'u ɲamɔgɔden tigɛ bilahi ni telefɔni tɛ nin hɔrɔn kolonden ninnu k'olu ka t'u sigi ka mɔgɔ dɔ fa nɛni i bɛ t'u minɛ k'u sijuguden kan tigɛ e ka nin daba nɔgɔlen den in lajɛ a ye kuma min fɔ hali a tɛ kalo kelen bɔ bi o de b'a la diko tɛ sɔrɔdasiw fɛ dangaden diko b'a da don mali ko la parce que fanga min bɛ sɔrɔdasiw bolo bi diko ta don an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ fanga min bɛ sɔrɔdasiw bolo bi diko de y'a kɛlɛ kɛ diko de y'a siɲɛna kɛ diko de y'a marifakisɛ encaissé diko de tɔɔrɔ sugu bɛɛ kɛ nin kɛlɛ in nɔfɛ alors a k'a ka kɛlɛ kɛ ko a ka da bɔ o la toi tu es qui vous êtes qui ah diko k'a da bɔ mali ko la ten sa a sera ten sa don min na kafiridenw bɛ an kun na don min na jugu sago bɛ an kun na don min na mɔgɔ fagalaw bɛ an kun na aw tun bɛ min aw tun bɛ min a bi de sera k'a kana kuma dangadenw faralen ɲɔgɔn kan a mɔgɔ min bɛ se ka diko bali ka kuma t'a bali ka kuma kɛ mɔgɔ min bɛ se k'a ka bɔli bali t'a ka bɔli bali mɔgɔ min bɛ se k'a daminɛ t'a daminɛ a ye nin ta a ye nin ta e ma IBK dɛmɛ 2018 ibk k'a dɛmɛ nkalon ka wari kosɔn i n'i ka vɛsi baraba nɔgɔlen den ninnu kolosariden e ma ibk dɛmɛ deux mille dix-huit o kɔlɔlɔ an b'o de kɔnɔ e ye faso cila ye wa walima e tɛ faso cila ye e ye kafiri de ye e ye ibk dɛmɛ a y'a sɔrɔ ibk san duuru de k'an kunna cinq ans a ma wolo foyi la ni tɔɲɔ tɛ i seginna ka taa dɛmɛ tuguni an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ wa fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ mali kan tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ aw de nɔ don wa ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya e b'a la don o don depite musa jara ka ta i y'a faamuya b'a la bɛn le cerveau ka ta karisa ka ta karisa ka ta karisa ka ta ni diko ka mɔgɔw ka ta walima k'a bɛ kuma jamana ko la o de kɛra diɲɛ wuli kuma ye o de kɛra diɲɛ wuli ko ye mɛ aw dun bɛ kuma la don o don wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ nin den lagasa den sugu ninnu diɲɛ kɔnɔ quoi k'a daminɛ ras bath la ɲamaden jɛnɛyakɛla hɔrɔnkolon den basa a bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ka na fara nin basa sugu ninnu kan ninnu siya kan ka tunu ka bɔ mali de kɔnɔ ni ne ye ras bath ka mɔgɔnin ninnu ye aa arasa ye nin fɔ dɛ e masa ni ne ye sɛdɛri mɔgɔnin ninnu ye k'u bɛ t'u sigi bi arasa ye nin fɔ dɛ arasa ye nin kɛ tan i ma ala tɛ barika don aw la i m'a ye ala t'aw sago kɛ yan i m'a ye aw tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke yan i m'a ye aw tɛ se ka arriver yan faden todunna ninnu faden sago o bɛ cɛkɔrɔba de ka du kɔnɔ hali bi o bɛ cɛkɔrɔba de ka du kɔnɔ bi lagasaw jugu sago faden sago fɛnna bɔnnaw saraka dunnaw o bɛ cɛkɔrɔba de ka ni ne nin fɛnna bɔnɛ jaka ninnu ye u ka abi cam ka tungalataga filɛ abi cam ka tungalataga kɛra jakumani ka tungalataga de nin den barika bani ne y'a fɔ aw ye k'aw ka lafiya sa den barikamaw de bɛ ɲɔgɔn na bilayi ne yɛrɛ kɔ ni ne tun ye sɛdɛri ye quoi aw tun kan ka taa vakansi yɛrɛ de la quoi mɔgɔ t'aw fɛ mɔgɔ t'aw jaabi ça veut dire que aw bɛ nan bɛɛ kɔnɔ aw ni mɔgɔ minnu kɛlɛla bi i y'a faamuya b'a la a bɛ na olu ka videow ta k'olu partager k'olu ka videow commenter k'an bɛ diko fɛ arasa ɲininkala o don arajo so dɔ la ko jeliba fm o ye arasa ɲininka ye ko diko bɛna bɔli min kɛ ko diko bɛna bɔli min kɛ arasa ko si ko diko ni bɔli in ka kan e masa maliyɛn filɛ dɛ bilahi maliyɛn filɛ dɛ o ye arasa ɲininka kunasini joliba la fo a taara ka vɛsi kotobalen ninnu don vɛsi t'i minɛ fini t'i minɛ i ye cogo komi gawo fatɔ i ni ma nɔgɔsilen i koyokoyolen i bɛ ala kali k'a fɔ ko ji tɛ dugu kɔnɔ a taara i sigi arajo sɔni na o y'a arasa ɲininka ko diko bɛna bɔ k'ale ye mun faamuya e ko diko kan ka bɔ de ko jamana man ɲi farabugu minɛna ɲɔnɔ minɛna siribala minɛna kidali minɛna nin minɛna e hɔrɔnya banna pewu bilahi hɔrɔnya banna pewu diko bɛ bɔ a gɛn don min na arasa ko coup d'état man ɲi ko diko kana bɔ mɛ ne y'a fɔ aw ye ko a bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ bilahi arasa nyangi y'a faamuya b'a la olu de kɛra diko ka jaliba ye bi diko ka bɔ sogɛli man ɲi sogɛli k'a bila diko tɛ cɛ si ka kɛlɛ ka ye yan sogɛli t'a bila bi a t'a bila sini an bɛ ɲɔgɔn faamuya de ka taa ni ɲɔgɔn ye mɛ mɔgɔ si t'a bila den barika bannen papa daramɛ ka du o b'o de kɔnɔ o ma taga yɔrɔ t'u la barika t'u la nafa t'u la faden to dunna jaga dunnaw aw bɛ mali jɔ ka taa min n'aw bɔra cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ sa a bɛ se k'aw da don mali ko la aw bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ don o don kuma bɛ fɔ u ye hali maloya t'o la arasa yɛrɛ ko ko san kelen ko cɛkɔrɔba mago b'a ka du la an k'a kɛ sisan anw anw diko faniw ani c'est la famille quoi ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min tɛ asimi fɛ anw na quoi ne yɛrɛ ɲɛ t'a la mɔgɔ min tɛ asimi fɛ anw na mɔgɔ min tɛ sogɛli fɛ anw na kuma ɲɛfɔ don ani ka ɲɔgɔn minɛ o de bɛ sen na mɛ ni ne ni ne kafiri ninnu lajɛ ibilisa c'est-à-dire mɔgɔ ninnu lajɛ arasa ye nin fɔ dɛ yanni anw ka tugu diko kɔ an tun bɛ jɔn de kɔ yanni an ka tugu diko kɔ an tun bɛ jɔn de kɔ arasbaci n'a tun kɛra hɔrɔnden danbetigiden halaladen n'a tun ma kɛ ɲamaden ye a tɛ i sigi ka kuma min bɔ a da kɔnɔ diko de ko n ka bubu dɛmɛ ale de m'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan ko bubu ye zon ye ko bubu ye zon ye mais pour ka taga bubu dɛmɛ a tun kan k'a fɔ diko ye ko n tɛ c'est-à-dire mɔgɔ kuma t'aw da sa barika yɛrɛ t'aw la quoi mɔgɔ yɛrɛ man ka temps perdu aw la quoi bilahi barika kisɛ kelen tɛ aw la aw tɔ kɛra de aw yɛrɛ ka kuma ko wazo de bɔnkɔ ye matu jawara n ka foli b'i ye aw kɛra wazo de bɔnkɔ ye de sigiyɔrɔ t'aw la tuguni o barika banna vidéo kɛla t'u la tuguni nafa t'u la tuguni o ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ minɛna kojugu bɛɛ la a minɛna nkalontigɛ la a minɛna sonyɛni na a minɛna jɛnɛya la a minɛna jugusagoya la nɛn kɛmɛ ni mugan de b'a da kɔnɔ ni bubu ye sonyɛni kɛ a preuve bɛ min teri sigi k'a fɔ ko ni bubu tun ye sonyɛni kɛ ko sisan tun b'a sɔrɔ a minɛna baka togola bɔra k'a fɔ sisan ko wari fɛn fɛn sonyɛna ale ka yɔrɔ la ko bubu de y'a bɛɛ sonya baka togola wa diko a den de ye asimi ye a dɔgɔni de sogɛli ye n'u filila a b'u bilasira bonya kɔnɔ karama kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la ayiwa ni diko bɛ fɛ sogɛli asimi koyita o ka diko ka denmisɛn minnu bɛ n'o tɛ baara la ni diko k'u ka a ka denmisɛnninw ta k'u don baara la u kan k'u ta k'u don baara la asimi y'a kɛrɛfɛmɔgɔw ta k'u don baara la a man fisa ni diko ye o i y'a faamu sogɛli y'a kɛrɛfɛmɔgɔw ta u y'u don baara la i y'a faamuya b'a la kolonɛli jaw a taara mɔgɔw tɔmɔ tɔmɔ kare kɔnɔ k'u bila cnt kɔnɔ o ma kɛ yan a mais di diko min ye kɛlɛ kɛ k'a yɛrɛ faga gazi cira la fɛn bɛɛ cira la o ka asimi wele ko a mago bɛ asimi na asimi ka ban ka diko lamɛn diko yɛrɛ ko k'a bɛ wuli ka se asimi ma asimi ko non ko temps t'ale bolo i sigilen bɛ faden to kunna e ko ko ko e t'o tugula mɔgɔ lamɛn ni e ma diko bonya nin kan kan ni e ma diko lamɛn nin kan kan e bɛ faden to de kunna parce que cɛkɔrɔba de y'a ka kɛlɛ kɛ e bɛ sigi yɔrɔ min na cɛkɔrɔba ta don ayiwa n'i ma cɛkɔrɔba bonya ɲɛ kali ala la o y'i ka fanga bantɔla ye parce que cɛkɔrɔba bɛ ninnu tellement que cɛkɔrɔba bɛ ninnu yɛrɛ de ye quoi cɛkɔrɔba bɛ fɛ ka ninnu protéger de ni diko farala aw kan sa pa paga tɛ se aw la mais ni diko bɔra aw kama i bɛ k'a ka mɔgɔ ninnu o bɛɛ bɛ taa fara diko kan ça veut dire que ni ni olu farala diko kan ni diko ninnu bɔra ka marche kɛ k'a ka bɔ yen n'a ye mɔgɔ kelen faga faransi bɛ na o ye min kɛ laurent gbagbo la u bɛ na bɔ yen u ye min kɛ kadafi la u bɛ na bɔ yen kadafi ye dimi de don faransɛw la o y'a dimi ça veut dire que o y'a dimi bɔ nin cogo de la kadafi a ye dimi don faransɛw la u sera k'a dimi bɔ nin cogo de la ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na kadafi wulila ka marifa ta o kama k'u faga u taara ka kadafi bombarder diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a faga diɲɛ bɛɛ ɲɛna yani an ka se o niveau la bilahi diko sɛgɛnna et puis a ye kuma ne y'a fɔ ne tun bɛ whatsapp groupe bɛɛ kɔnɔ kunu walahi mɔgɔ tun bɛ k'a fɔ de ko diko tɛ asimi fɛ ko diko tɛ sogɛli fɛ ko diko tɛ ko diko ja ja ja ninnu de banna diko la quoi ko parce que diko bɛ k'olu waju diko bɛ k'olu ladi ninnu de banna diko la ja mais anw tun tɛ nin si kalama mɔgɔw bɛ ka nkalon da diko la mɔgɔw bɛ ka diko tɔɲɔ a tɛ nin fanga in fɛ a donna ta bɔ ta diko ye sigi ka kuma ɲini ninnu fɛ ninnu de ma sɔn diko k'a mago bɛ ninnu na ninnu de ko k'olu tɛ diko yelen fɛ e ni ala n'a kira cɛ nin fɔra mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ tɔɔrɔ ko diko k'a denw wele k'a mago b'u la a denw ma sɔn k'a ka telefɔni ta a ye ci bila u ma k'a bɛ fɛ ka rendez-vous ta n'u ye a yɛrɛ bɛ bɔ a ka so ka taa u ka sigi ka kuma o ko n'o ko ma se diko ma mais a ka bon hakili ma quoi ne ye nin kuma in mɛn kunu n jigilatigɛra de pewu ne tun b'a miiri ko ninnu bɛ sɔn nin ko in ma ne tun b'a miiri bilahi talahi ko ninnu bɛ sɔn nin ko in ma a ye cɛkɔrɔba lamɛn ni ŋaniya jugu b'a kɔnɔ de ka ɲɛsin jamana ma e bi diɲɛnatigɛ na fɛn bɛ dogo wa mun de bɛ dogo a diko sera ma de ko an ka mali ci n'a y'o de fɔ aw bɛ bɔ n'o dalilu ye mɔgɔ bɛ diko jalaki mais cɛkɔrɔba ma kuma foyi ko a mago bɛ aw la aw ko ko k'aw tɛ fɛ ka cɛkɔrɔba ye tuguni bilahi ne kali ala la n'aw ma gɛrɛ ni cɛkɔrɔba in na aw ka fanga tiɲɛtɔ don dɛ n'an ma nin cɛkɔrɔba in lamɛn aw ka fanga bɛ tiɲɛ dɛ ne kali ala la a ka bon a ka girin jama b'a kɔ jama min bɔra kunu m5 jeunesse ye jama min labɔ an y'o 5 millions kuma mɛn 5 millions de dira 8 millions de dira o vocaliw bɔra yan diko ka jama min bɔra kunu wari ko ma mɛn foyi ma mɛn a ka girin a ka bon a kan ka bonya jamana kɔnɔ hali ni diko bɛ sara kalo kalo il mérite faso ka diko sara kalo kalo il mérite diko ka to a ka misiri kɔnɔ bi d'aw b'o fɔ kɛ don min na a bɛ bɔ ka kuma aw m'a fɔ k'a ka to a ka misiri kɔnɔ don min na a bɛ bɔ ka kuma aw m'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ don k'a kana da don o la don min na a bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ ka ibk gɛn nin si ma fɔ i bɛ dangaden alakaliw amara najini amara kɔgɔni amara jugusago den i b'olu de sigilen u ka mobili kɔnɔ diko ye mali ci don min na a b'aw sago k'a ma mali ci aw tun tɛ fanga la don min na aw ye kuma sugu bɛɛ fɔ asimi ma ka kuma sugu amara bacili ko ko sɔrɔdasiw ka fanga ko pa paga ko n fɔri ko k'a ka fisa ni sɔrɔdasi ninnu ye amara bacili ko ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ cnt kɔnɔ k'a bɛɛ tɔmɔnen don k'a bɛɛ ɲamaɲama ye amara bacili kunu a ye nin fɔ hali a tɛ kalo kelen bɔ mais sogɛli kɛra minisiri ye i ma amara bacili kan mɛn ko mɔgɔ kana dɔ fɔ ninnu ma tuguni mɔgɔ kan'u bilasira mali ko filɛ nin ye dɛ olu bɛ fɛ u ka mɔgɔw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mais mɔgɔ wɛrɛ ka mɔgɔ kana jɔyɔrɔ sɔrɔ olu bɛ fɛ u ka mɔgɔw ka wari sɔrɔ mais mɔgɔ wɛrɛ kana ka wari sɔrɔ ni diko tun ma nin kɛlɛ in kɛ n'a ko k'a bɛ bɔ ka kuma maliko la an b'a fɔ cɛkɔrɔba to i ka misiri kɔrɔ mais cɛkɔrɔba de bɔra ka kɛlɛ kɛ san kɔrɔ nɛzi kɔrɔ marifakisɛ kɔrɔ ka subagaw gɛn ka bɔ jamana kun na bi ko kana kuma ala yɛrɛ bɛ barika don aw la n'aw ko k'aw bɛ diko kɛlɛ bilayi fo k'aw sa aw tɛ se parce que aw bɛ faden to de kunna faden to a bɛ k'o de dun faden to a bɛ k'o de dun n'aw ma cɛkɔrɔba in bonya n'aw ko k'aw b'a juguya ka da nin kan de kan a yɛrɛ wɔsi a sɛgɛn k'aw b'a kɛlɛ o nɔfɛ bilayi ala tɛ bɔda ɲuman kɛ aw ye a solution ye min ye asimi sogɛli kokala mayiga parce que depuis bi ma se ne y'a fɔ dɛ depuis bi ma se depuis diko ka kutuba fɔlɔ ne ko cɛkɔrɔba bɛ ka kuma min fɔ ko kuma lankolon tɛ dɛ a bɛ ka kuma min fɔ ko kuma kɔrɔ don a ye wuli a ka se cɛkɔrɔba ma a ye taa ne ka video lamɛn a bɛ yen a ye wuli joona joona aw ka se cɛkɔrɔba ma n'aw tun sera cɛkɔrɔba ma a filɛ ka fɛn min tiɲɛ da kɛnɛ kan wala a tun t'o fɔ tuguni a tun b'a ko ninnu to a kɔnɔ mais hali bi aw de bɛ ka denmisɛnninw bila u ka cɛkɔrɔba nɛni a ni faransi bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ a ni lahara bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ a ni nin bɛ ɲɔgɔn bolo nkalontigɛ dama dama ka da aw mɔgɔ ɲɔgɔn na nin cɛkɔrɔba in n'aw m'a bonya n ye kali ala la an tɛ aw bonya tɛ nin cɛkɔrɔba in n'an ma nin cɛkɔrɔba in sago kɛ bila anw bɛɛ lajɛlen bɛ jigin ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ ne bɛ sogɛli fɛ n bɛ asimi fɛ mais diko sɛgɛnna mali ko la de a kan ka bonya a sɛgɛnna de a kan ka bonya n'a fɔra ko diko cɛkɔrɔbatɔ k'a fɔ ça veut dire que aw fa fulan ko ale de ye aw wele ko a mago bɛ aw la aw ko non ko diko kana kuma aw fɛ diko kana se aw ma parce que kunun a y'a fɔ aw ye ko sɔrɔdasi man ka to fanga la a ye fanga di sivili ma aw ka segin ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la aw bolo ko diko mago bɛ aw jɔyɔrɔ de la bi wa diko bɛ fɛ ka kɛ président de ye ka sin ka cɛkɔrɔba virer k'a kɛ bolokɔfɛfɛn nin da man di aw la dɛ jama b'a kɔ kelen barika b'a kumakan na a ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala y'a bɛɛ kɛ a ye a ye mɔgɔ mɔgɔ kɛlɛ i sara i ta tiɲɛna n'a magara mɔgɔ mɔgɔ la bilahi bila a bɛ to a ta la nin fanga in ka arriver jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ye cɛkɔrɔba in bonya mais diko sara tɛ maliyɛnw bolo sa bilayi diko ye min kɛ mali diko sara tɛ malidenw bolo hali ni ça veut dire que ko mali de kɔnɔ quoi maliyɛnw tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bonya quoi n'i taara maga

sogɛli bɔra yan ka kule yan ko dɔ tɛ fara transition kan élection bɛ k'a waati la ko nin fanga in tɛ se ko nafa t'u la sogɛli kɛra minisiri a kumana tuguni yan n ko jɔyɔrɔ ko tun don wariko tun don jɔyɔrɔ ko tun tɛ wariko tun tɛ mɔgɔ caman tun bɛ bɔ fara la u tara u bɛ ka kuma sisan ani diko ka mɔgɔ ma ta a fana bɛ kuma c'est comme ça n'a ka mɔgɔw ma ta a fana bɛ kuma c'est comme ça aw ka mɔgɔw ta yanni aw ka mɔgɔw ka ta aw tun bɛ kule la yan komi wulu fatɔ kɔngɔ tun b'a bɛɛ la bɛɛ kɔngɔtɔ den u ka mɔgɔw tara yan e ɲɛ b'u la kuma la tuguni mais ni diko de kumana ko alimami a ka to misiri kɔnɔ a kana kuma don min na a bɛ kɛlɛ kɛ don min na a b'a yɛrɛ faga faso ye o don an b'a fɔ k'a ka to misiri kɔnɔ ye barika bannen nantankolo ala jugu kafiru e ma ye u tɛ donda la e ma ye barika t'u la nin ye takisimani fatɔ sigilen ye ameriki segu tunka segu tunkara ye fatɔ den yɛrɛ yɛrɛ de ye ka bilayi fatɔ lagalagatɔ amalidɛmu a bɛ bo kɛ yɔrɔ min na dɛ ni bo m'a minɛ a t'a yɔrɔ dɔn bilayi amalidɛmu misiden a bɛ fɔ ale de ma ko nalento la marakan na nalento la nin de bɛ bɔ ka cɛkɔrɔba dɔgɔya a ye amalidɛmu lamɛn dɛ nin sɔrɔdasi ninnu tɛ kɛ e fɛ fo ka diɲɛ wuli e ye burujali da ninnu kan ka nɛni da ninnu kan ka ninnu fa nɛni k'u baw nɛni segu tunkara ninnu tɛ kɛ e fɛ fo ka diɲɛ wuli a y'a lamɛn dɛ comme an kana kuma o la dɛ baara de donna anw dama ninnu ka jugu ni soso sumanguru kantɛ ni sɔrɔsiw ka jugu ni bunteni ye ni sɔrɔsiw ye kafiri de ye bɛɛ y'a daji tu ni sɔrɔsiw kuncɛ ma des colonels voleurs criminels malhonnêtes aw bɛ mali fɛ aw ye mun den wololen aw bɛ mali fɛ des colonels vauriens assassins criminels aw bɛ mali fɛ
bɔn e ka nin lagalagatɔ den in lajɛ a bɛ fɔ nin de ma ko lagalagatɔ den n'ale donna ko la a tɛ jateminɛ kɛ n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i b'a kɛlɛ ka dan mais ninnu bɛ ninnu bɛ se ka nin video lamɛn cogo di mɔgɔ bɛ da e la jɔn bɛ da e la diɲɛ kɔnɔ n'a donna ko ko la lagalagatɔ amalidɛmu a bɛ dan sagon a ye nɛni min da sɔrɔdasiw kan mɔgɔ si tɛ yen min ye nin nɛni da sɔrɔdasiw kan hali IBK mɔgɔ ninnu ma deli ka nin nɛni ɲɔgɔn da sɔrɔdasiw kan a bi ale bɛ jɛkulu min kɔnɔ ko yɛrɛwolo debout remparts olu bɛɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu bɛɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ hali bi segu tunkara bɛ k'a fɔ ko musa musa jara musa jara fana bɛ u ka jɛkulu in kɔnɔ ko hali bi k'o ka ta bilahi segu tunkara tɛ video kɛ n'a m'a fɔ ko député musa jara ka ta mais diko de kana kuma diko ka mɔgɔ kana ta diko ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye o banna pewu diko ka mɔgɔ bɛ ta jagoya n'u ma diko ka mɔgɔ ta an bɛ mali don ɲɔgɔn na ni mali bɛ ci a bɛ ci n'a bɛ jɔ a bɛ jɔ parce que maa si tɛ dangaden jamana ko in na hali anw yɛrɛ minnu filɛ nin sisan bilahi an bɛɛ bɛna an ta minɛ parce que dangadenya tɛ quoi hali an minnu filɛ video kɛ la bilahi an bɛɛ bɛna an ta minɛ dangadenya tɛ ko in ye tuguni dɛ a ni min ye pilasi sɔrɔ o b'o gueule datugu o tɛ fɛ dɔ ka pilasi sɔrɔ bilahi video kɛ ça veut dire que hɔrɔnya tɛ mali jɔ quoi an bɛɛ bɛna kɛ hɔrɔn kolonden de k'an ta minɛ ka bila an kun ne yɛrɛ bɛna taa fara bubu sise kan sa bubu sise bubu sise ka mɔgɔ minnu tun bɛ ka ne wele k'o bɛ mugumugu di yan n fana bɛ taa mugumugu minɛ sa ka bila n kun dangadenya tɛ dangadenya tɛ mais c'est comme ça e ka nin fatɔ den lagalagatɔ den lajɛ amalidɛmu lajɛ u ka mɔgɔ joli bɛ cnt kɔnɔ hali bi a bɛ k'a fɔ dɔ ka ta olu la diko bɛna mɔgɔ minnu don olu tɛ hɔrɔn ye yan diko bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ka taa danbe to olu la olu tɛ maliyɛn den ye ben le cerveau bɛ cnt kɔnɔ muso dɔ bɛ yen nɔ ko amina o bɛ cnt kɔnɔ a bɛɛ y'u ka gurupu kelen mɔgɔw de ye mais ko non diko bɛ fɛ ka pilasi d'a ka denmisɛnninw ma diko bɛ fɛ ka kɛ perezidan ye diko bɛ faransi bɛ ninnu ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ kɛra nkalon ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiiti min na ala ka nɔgɔya wulada in na n bɛna n bɛna video la komi dɔ apɛli dɔ ye n ka video tigɛ apɛli dɔ ye n ka video tigɛ wulada in na ni n lafiyara n bɛna video la an bɛ ɲɔgɔn bunte de ka taa aw de bɛna to ni sogɛli ko bɛ goya mɔgɔw ye aw de bɛna to ni mɔgɔ bɛna bila asimi na diko ma mɔgɔ nɛni a ma mɔgɔ dɔgɔya ko hakilina min b'a la k'a b'a fɔ a denw ye u k'a ta u ka baara kɛ n'a ye point ça veut dire que a bɛɛ filɛ nin ye u ye nin de ta jahadisi don amadu kufa don faransi don a bɛ nin baara la ka cɛkɔrɔba dɔgɔya e faden to asimi bɛ faden to de kunna ne de y'a fɔ sogɛli sogɛli kɔni tɛ faden to kunna parce que sogɛli ye kɛlɛ kɛ m5 kɔnɔ mais asimi bɛ fanga min na asimi yɛrɛ nana ko nana dɔw ka kɛlɛ tɔ de parachever cela veut dire quoi dɔw de tun ye baara daminɛ ale nana tɔ dafa mɔgɔ min tun ye baara daminɛ o kan ka kɛ ɲuguntanfɛn ye yan o tigi a b'o tigi ka telefɔni ta de fɛn min ka d'a ye k'o k'a ye n'a ma k'a ye an bɛɛ bɛ retourner an bɛɛ an b'aw bila k'aw buruja k'aw kɛlɛ ka bɔ aw kama k'aw ka fanga k'a dafiri ni diko bɛ bɔ ɛri kelen dɔrɔn a bɛ taa ni aw ye ɛri kelen marifa kana dan ka k'aw bolo dɛ hali alizeri ka k'aw bolo n'a ye peuple kelen faga aw dimi min bɛ faransi la bilahi u bɛ sanpɛrɛn jigin aw kan aw dimi min bɛ faransi la n ye n kali ala la o ye nin de kɛ kadafi la o kadafi kɔntara min tun bɛ kadafi ni faransiw cɛ a y'o kɔntara anile ka taa di ka taa di fɛn ma eh, italienw ma kɔntara min tun bɛ kadafi ni faransiw cɛ petrɔli ko la a y'o kɔntara de kase i y'a faamuya b'a la ka taa di italienw ma tellement k'o dimi donna faransiw la o ma dimi bɔ i b'a dɔn o ye min kɛ u y'u ka jama ça veut dire que ka taa jahadisi dɔ bɔ dugu wɛrɛ la ka na u bila u ka jamana kɔnɔ ka kadafi porovoke fo kadafi nana marifa ta ka ci olu la faransɛw ko nɔn k'o tɛ se ka sigi ka lajɛ k'a bɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw faga bɔn n'aw m'aw janto aw yɛrɛ la bilayi mali bɛ ka taa sira min kan aw dimi min bɛ faransɛw la bilayi o bɛ ca a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ a ye cɛkɔrɔba in wele cɛkɔrɔba in y'aw ka sikirite de ye ni cɛkɔrɔba in kɛra aw fɛ foyi t'aw sɔrɔ ni cɛkɔrɔba in kɛra aw fɛ bilayi donyɔrɔ tɛ yen a ye cɛkɔrɔba gɛrɛ aw yɛrɛ la hali an ka kɛ ɲɔrɔn buye ɲɔrɔn buye serifu madani hayidara diko ninnu kan ka sara de parce que mɔgɔbaw don kalo kalo ka ninnu sara o de bɛ makan o de bɛ alizeri o de bɛ tinisi o de bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la a bɛ hali kodivuwari hali kodivuwari a bɛ yen u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ kalo la o bɛ sara ta komi asimi b'a ta cogo min na kalo la o bɛ sara ta komi sogɛli b'a ta cogo min na parce que jamatigiw don u bɛ dangaden dɔw de ye u sigilen bɛ ameriki ninnu kanada ninnu an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ bɛɛ da man ka don jamana ko la dɛ bɛɛ ka mɔgɔ tɛ se ka ta dɛ bɛɛ tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ mɔgɔw ma kɛlɛ kɛ o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kuma na tuguni ye e min bɛ kuma na an fɛ wari hakɛ min dir'a ma an t'a bɛɛ kalama aw mun b'a la aw da bɛ bɛɛ ka vi la aw da bɛ don ko bɛɛ la karisa y'a sinamuso kɛ tan dɛ karisa y'a muso kɛ tan dɛ karisa ye nin kɛ tan aw bɛ nin kɛlɛ ninnu kɛ gansan de an t'a bɛɛ kalama hɔrɔn kolondenw de bɛ na k'olu b'u da don danbe kuma la mais vous êtes malade ou quoi wulada in na n bɛna arasa n'a ka mɔgɔnin ninnu kama sɛdɛri mɔgɔw ne y'a fɔ aw ye ko aw binna hali aw ka taa vakansi la aw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na a ye sigi aw k'a lajɛ dɔrɔn n'i y'a ye mɔgɔw ye danaya ta ka bɔ aw kan ça veut dire aw kɛra hɔrɔn kolon de ye n'aw tun ye hɔrɔnw ye mɔgɔw tɛ danaya ta ka bɔ aw kan aw binna aw sara aw tolila hali n'aw sara ka kunun aw tɛ don da la i m'aw ka rasa nɔgɔlennin a ye vɛsi don o don i bɛ ala kali k'a fɔ ko ko gawo fatɔ de taara vɛsi don ka n'i jɔ ɲugun tan fɛ mɔgɔ halakilen k'arasa ye kuma minnu fɔ kunu ko olu nana arasa tun man ka sira de fara aw ye diko ye ka arasa ye arasa nan'i sigi anw ɲɛna ko mɔgɔ de sera k'ale manipule en tant que mɔgɔ bayiriga bɛ mɔgɔ min ko a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko gidi a taar'i sigi arajoso de la ko mɔgɔ de tun bɛ k'ale manipule hali a ma malo o kuma fɔli la mɔgɔ min bɛ manipule cogo tɔgɔ jumɛn b'o la danbe kɛnɛ kan mɔgɔ min bɛ manipule barika jumɛn b'o la mɔgɔ min bɛ manipule o ma kɛ wulu n'a kukala ye wa mɔgɔ min bɛ manipule a yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ ko lui il était manipulé musokɔrɔbaw k'u ka danaya da i kan cɛkɔrɔbaw k'u ka danaya da i kan bɛɛ k'u ka danaya da i kan e ka manipule wari nɔfɛ ka ban i ka jama la o jama b'i bila de hɔrɔn kolon butu sigi arasa ka kuma nana dɛ arasa ye nin fɔ dɛ arasa hali n'an sara ka kunna arasa tɛ don da la hali n'an sara ka kunna tɛ don da la ayiwa diko b'a jo fɛ bi diko b'a jo fɛ sini diko ye kɛlɛ min kɛ ni e fa tun y'o kɛlɛ kɛ ko dɔ ka na o kɛlɛ minɛ e la ka tila a t'i ka telefɔni ta a t'i bonya bilayi n'o kɛra i fa la i yɛrɛ b'a fɔ ko non ko bɛnnen tɛ parce que u yɛrɛ de bɛ ka diko provoquer u yɛrɛ de bɛ fɛ ka mali fara fara n'i ko i bɛ diko kɛlɛ bi n'i ko i bɛ diko kɛ bolokɔfɛfɛn ye ça veut dire que i bɛ fɛ ka mali fara de jama b'a kɔ tɔgɔtigi don mɔgɔba don n'a n'a ka jama bɔr'i kɔ o ye mali fara faralen ye mais ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ réfléchir cogo min na quoi nin mɔgɔba saba in bɛɛ kan ka nɛgɛn de hayidara diko buye ninnu kan ka nɛgɛn de ni ninnu banna mɔgɔ tɛ se o la dɛ ni ninnu murutira mɔgɔ tɛ se k'u kunbɛn dɛ ayiwa diko ye min fɔ a m'a fɔ asimi ka wari d'a ma a m'a fɔ asimi k'a ka mɔgɔ ta k'a bɛ fɛ a n'u ka sigi ka kuma o ko non ko ni diko tɛ kuma mɔgɔ minnu tun bɛ k'a fɔ ko diko tɛ asimi fɛ k'a tɛ m5 fɛ k'a t'a da don u ka ko la jaja olu de banna diko la olu de tɛ diko fɛ olu de tɛ fɛ diko ka suma aw ma malo ne y'o de fɔ n k'o ka se cɛkɔrɔba ma yan'a ka kuma bon filɛ mɔgɔ joli ɲiginna aw la bi mɔgɔ joli tigɛra aw la bi mɔgɔ joli jiginna ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ n y'a fɔ aw ye depuis a ka kutuba fɔlɔ n ko a ye se cɛkɔrɔba ma kana kuma a tɛ kuma ni dalilu tɛ yen a tɛ kuma ni dalilu tɛ yen a tɛ nin ye bi mɔgɔ joli kɛ sabu kɛ mɔgɔw mɔgɔw ye nin kuma in mɛn quoi gurupuw kɔnɔ quoi u fari fagara de quoi mɔgɔw ye nin kuma in mɛn bilayi hali mɔgɔ minnu tun bɛ aw fɛ o ye nin kuma in mɛn o jigilatigɛla de quoi n bɛ aw bila yan merci beaucoup